Moni, tiyeni ticheze. Ndine Jack. Zochitika ndiye zachulukatu, chilosowa poyambira. Eh, akuti amayi ena ache a zaka 38 ati a Takondwa Banda awatsekera ati ali mchitokosi chizu- chichewa choti mchitokosi ati ali- awatsekera chifukwa chonena kuti anagwiririra mnyamata wawo wa ganyu wa zaka 16 mmene zinayendera akuti amayiwo kaya amamusirira mwanayo Eti anamuitana siku lina amamuuza kuti akagone komwe amagona mwanayo akuti bwera uzagone mnyumba muno atalowa mnyumba akumuuza kuti yayi tiye kuchipinda nkuyasa tv kuchipindako anali ndi tv kuchipindako nkuyika mafilimu olawula kuti mwana uja azitani azionera naye limodzi kenako mpamene zinthu zoyipa zinachitika nkugwiririra chifukwa chonena kuti wani ndi mwana ali nzaka 16 two mwanayo ali mposition ya mantha yomupanga kuti akhale opanda chisankho akhale opanda choice anali position yonoti anena bwanji kuti akana bwanji ndi abwana akuwaona munthu wa- wachikulire munthu bwana amamulipira ndi ndi amene akumudyetsa ndikakana sandilipira nditani ndilowera kuti nde kugwiza ntchito position of power kumpanga mwana chipongwe komanso that aside ndi mwana eh amugwiririra so i wish akanamuyika mzimayiyo chithunzi mene anayikira abambo aja anagwiririra mwana wawo uja eti zinthuzi if we have to name and shame tizichita name and shame bambo ndi mayi yemwe ndi chimodzimodzi eh kulakwa kwake ndi chimodzimodzi apo simwinanso ampasa mwana matenda Mm? akumuonongera tsogolo akumuonongera moyo wake eh, ngati mwanayo wafika pokanena ndiye kuti samafuna iyayi Zinthu ngati zimenezizi ngati zikuchitika kwambiriso kuti azimayi akupanga zimenezizi zikuyenera zizululika. Makhalidwe amenewa akuyenera kutheratu. Its not right, its not fair. Eh? Kuchita take advantage of munthu kwa mtundu wanji kumeneko? Ndipo mayi wa mtundu wanji? Mtima wa mtundu wanji umenewo? Iye samanyazi. Akanamuika chithunzi timudziwe. Anthuwa tiziwadziwa tikamawaona kuti oho ajawa ndi awo eti. Eh? Nde poti akuti chizungu chake agwiritsa ntchito choti akuganiziridwa eti. Nde tikudikirira timve kunena kuti zotsatira zake nzotani. Yoyamba inali imene. Yachiwiri akuti abusa a Salanje achitidwa kidnap abedwa ku akuti abedwa ku South Africa ma details ake sindikuziwa kuti zayenda bwanji kapena zokuti bwanji koma akuti abedwa achitidwa kidnap ku South Africa sizikuziwika kuti achita kidnap ndi ndani ndipo akufuna chani Coz nthawi zambiri akakuchita kidnap amanena kuti ayi tikati tikufuna ndalama, tikufuna chani kuti munthuyu timusiye eti nde sizinamveke kunena kuti ati akufuna chani. Komano awa timawati andani ayika statement iyi nde zomwe alembazi zikundiganizisa kunena kuti akufuna kutanthauza kuti chani. ati iwo sayankhula zambiri ngakhale pa post imene iwo ayankhula ndithu kuyankhula ndithu koma i don't know kuti akutanthauza chani post yake ndi imeneyi mukhoza kuwerenga muchita conclude nokha kuti kuti akutanthauza chani chifukwa ine sindikumvetsetsa kuti akutanthauza chani ndipo why say why even write that koma poti you know social media ndi social media wiki yathayo kaya mwina makesi atatu kapena 4 ophana machita kudabwitsa kuti Kodi kuphanaku kwasanduka chinthu chophweka choncho bwanji eti? Wina akuti wapha m'bale wache munthu ndi mchimwene wake chifukwa chonena kuti nkhani ya ndalama, akanganirana ndalama. Wina anamuuza mnzake kuti kaya amudulire nsungwi amugwirire ntchito yanji, iyeyo wagwira ntchito koma winayo sakumulipira. Nde atapita kukafunsa ndalama zake wina kutenga mpeni kumbaya. pamene wina wamupha nzache chifukwa chonena kuti anali ndi ngongole yake ya 12000 kwacha 12000 kwachayo akuti ya mowa anthu amapita kukamwa mowa apa akagula mowa osamagula amatenga pa ngongole mpaka ngongole inakwana 12000 ndiye mene amakanika kupereka ndalama atamupanga confront ndalama yanga basi mpakana wambaya ndi mpeni wamupha Wa- kukodi kuphana kwasanduka chinthu wo- moyo sukulemeranso moyo wasiya kukhala moyo zikukhala bwanji pamene kungoti apaphana apaphana apaphana apaphana eh nde wina afumu aphedwa ndayang'ana dzina afumu aphedwa chifukwa choti nawo amayenda zawo koma apeza anthu akukangana nkhani ya ndalama akufunsana ngongole nde afumu pongodutsa atu sizimakhuza anangonena kuti "Ih, mufu- muzifunsa mwaulemu simukufunsa bwino za ngongolezo ofunsa ngongoleyo kupsa mtima basi nkuwatani kuwamenya afumu aja nde wamenya ujo wamenya pamutu basi agwaso kumenyesaso mutu omwe uja kutani munthu nkumalira pano munthu akuzengedwa mulandu okupha eh? kodi vuto la mkwiyotu limeneli eh? chifukwa zinazi kuti muonesese panalibe intention yoti anthu anali ncholinga choti apha munthu ah, wina akangofunsa ngongole eh? anthu oti angofunsa ngongoletu ndalama yesi yavuta wina angoyenda zache ngati mfumu mwinaso iwo polowerera amalowerera ngati mfumu kuti yayi tafunseni anzanu mofatsa mtima koma ayi mpakana munthu wamutani mpakana munthu wamupha chifukwa chonena kuti afunsa ngongole koma ine ndikuona ngati ndi mkwiyo e, mkwiyo uja woti osatha kudzichita hold osatha kudzichita control mpakana kupezeka kuti ndikummenya iwe osayang'ananso kuti nzako ukummenya pati ukungogoda pamutu ukumupha eh, mkwiyo ndi vuto la mkwiyo zinthu zinazo osamapanga mkwiyo iyayi eh? miyoyo yapita apopoto si apopoto moyo watha si wakuti siyayi kaya afumuwo aphedwa, banja lawo pamavuto umasiye umenewowo moyo wapita komanso okuphayo amutenganso nayenso akamutsekera nayenso banja lakenso pamavuto nayenso moyo wakenso tisanamizane ni basi nanga wapha munthu abwerakonso liti kumeneko nde kaya ndi chani kamene kaka kamzimu kameneka nanga ofunika kunena kuti anthu tisanapange zinthu tizikhala serious tiziganizira kaye yes zimapsetsa mtima munthu sakubwezera ngongole yako kapena sakutani koma pokafunsa paja osapita ndi mtima onena kuti akangotere ndikangotere akangotere chifukwa sometimes ukachita plan kuti kaya ndikamuwaza mbama sikhalaso mbama umapezeka kuti mbama ija ndi mtima ndi mtima basi sanduka ndiyo iyi sanduka chani ndingotola mwalawo ndimkhoma pamutu basi omweyo zaonongeka nde i think funika tikhale mm, sidzikuyenda bwinotu pamenepo ofunika tikhale serious ndi kukonza zinthu osati kuwononga ayi tizichita kaye chinkha eh, we have to practice kukhala calm before reacting ndinayikapapo eti nkhani i think ndinayinena chizungu nde pano ndikufuna ndinene chichewa nkhani yake ndi ya mzimayi dzina lake ramandip singh ramandip ndi wa chimwenye koma anabadwira ndi kukulira ku United Kingdom so ndi British citizen mzimayi ameneyuyu amakhala bwinobwino no problem anakumana ndi mamuna uyu nayenso Indian heritage koma iye anachita kubadwira ku India kubwera kuti ko ku UK atafika ku UK kuja amagwira ntchito yake wa chipembedzo chake amati ma Sikh he was a Sikh amakhala chipembedzo chawo aja amavala aucheni ngati kandi ngoyitchula kuti chitani muona chithunzi chakecho koma basi munthu olemekezeka kwambiri mu community mwawo olimba olimba business anali ndi manyumba ku, ku UK nde anali anthu ochita bwino kwambiri and anali ndi ma life insurance ma life insurance awo life insurance ya 2 million pounds pamwamba pa ma business ndi manyumba anali nawo eh, nde anakwatirana ndi Ramandipi nde Ramandipiyo anaberekana naye ana awiri anyamata tianyamata nde mu chaka cha 2016 anawo wina anali ndi zaka 6 wina anali ndi zaka 9 koma chosaziwa a a mr sing anali ndi best friend wake dzina lake guprit kuyambira ali ana ali tiana kumakula limodzi kuma best friends mpaka kukhala anthu akuluakulu ali ma best friends koma guprit amakhala ku dubai nde amachita chomayenderana ayi kumakhala ngati azibale nanga sakulira limodzi Eh, koma chosaziwa mr sing guprit nayeso ndi singtu dzina lake guprit guprit sing awowa a mr sing tikuwakambawa tidzingoti a mr sing nde a best friend a guprit amazemberana ndi akazi awo amapanga chibwezi kumbalimu koma sizinakwanire chibwezi chija chopanga kumbali anaona kuti kuli bwino titani titengane tikwatirane koma m'malo moti angokwatirana mmene amafunira anaona kuti kukhoza kukhala kokoma titati tiwaphepo andani a mr sing chowaphera chosadziwika m'malo mongochita divorce eti koma kwenikweni kunali kunena kuti chifukwa choti anali ndi chuma mr singiyo and mzipembedzo zawo mzikhalidwe zawozo poti awawo apanga chibwezi apanga zoyipa mwina mkazi sakanawinapo zambiri koma akanatha kutenga hafu ya chuma nanga sakwatirana ali ndi ana koma poti mti- zofuna mtima kuchuluka anaona kuti kuli bwino angomupha kuti amulande chilichonse amtengere manyumba awo mabizinesi ndi ndalama 2 miliyoni life insurance ija ndi anthu awiriwa guprit ndi ramandipi anagwirizana kuti okay tete timuphe nkupanga plan kuti kodi timuphe bwanji nde anaona kuti ah, timakhala ku uk ku uk ndikovuta tikamuphera ku uk kuno ati- ati- atigwira atizindikira msanga koma poti kwawo kwa, kwa bambowo ndi ku india nkumaona kuti ah, aku india ndizophweka kwambiri kumutani kumupha ku india nkutani nkubisa Ah, palibe amene azaziwe tizangonena kuti kaya amupha ndi achifwamba kandi chani zathera pompo chuma chonse titani titenga nde tiyeni tani tiyeni dziko ngati india dziko lophweka kaya amalitenga kuti ndi la anthu osazindikira nde poti ku india kunali kwa, kwa, kwa mr singh makolo awo anali kumeneko ndi anawuza akaziwo anachita plan 2016 kuti tiyeni amuna anga tiyeni tipite kutiko ku holiday kwanu kutiko ku india abambo owe tiyeni no problem titenga ana anatenga ana aja anthu folo kunyamuka kumapita kutiko ku holiday kenako akazi aja nde kumuitana nzawo uja guprit kuti abwera azatani Azacheze nafe tizamuone patenga nthawi abambo aja no problem chilichonse samaziwa chilichonse amangoti chilichonse chabwino bwino naonso kumakhala okondwa kuti ndikumana ndi ndani ndi mmene anapangira plan amayi ag- aguprit siku imene anaphika biryani rice favorite dish eh, chakudya cha pamtima cha abambocho nkuthiramo chani ma sleeping pills ambirimbiri kusakaniza sakaniza asakaniza anaadyesa abambo aja ndikuwagawiranso ndi ana omwe zothira ujeni ma sleeping pill cholinga chowapatsira ana china choti agone tulo asadzuke koma amayi aja chosadziwa icho anadya ndi mwana mmodzi wa zaka 6 uja wa zaka 9 sanatani sanadye nawo analibe njala tsiku limenelo anthu anapita kukagona abambo aja tulo phi nanga si amwa amwetsedwa ma sleeping pill mwana wang'ono ujanso phi osadzuka pamene paja amwetsedwa ma sleeping pill Koma uja sanadye nawo uja anali chipinda chimodzi anthuwa anamva kusokosera fukufuku fukutu fufuluku fulukutu fulukutu ah azayang'ane akupeza amayi ake akuwakhika amuna awo pakhosi iyeyotu basi nde kaya mantha anangochita freeze nkumangotani kumangoyang'ana kuti chikuchitika nchani amayi aja samadziwa kuti mwana wawo akutani akuwayang'ana Kenako pakhomo panagogodedwa kokoko amayi aja kuthamanga chifukwa nanga samamva chanso mutu wake anali atamwa poison atamwa sanali poison ma sleeping pill analibiretu mphamvu samamvesesa samaziwa chikuchitika nchani amayi aja kuthamanga kukasekula chitseko kumtsekulira guprit uja guprit ali zili pati ali yindi kumkhika pakhosi iyi guprit nso kulowerera pamene paja kulimbana naye bambotu pamene paja Mr Singh kuti amene ndi mtani timupha akuona kuti sizikutheka amayi aja ali pali mpeni apo tandipasireni mpeni aguprit kuwapasira akazi akazi poti ndi amene anali active kwambiri kumuzinga mamuna uja mamuna kuphipha kuphupha pamene uja mpaka kutani kumwalira mamawa amayi aja ali hi inu ndapeza aujeni amuna anga atani nachokapo amuna anga atani aphedwa anthu aa amuna awa eh, eh, eh, kuyamba kufufuza kuti chachitika ndi chani iwo aja kumapanga ngati saziwa china chilichonse Apolisi nkudzayang'ana ana aja. Mukudziwapo kanthu? Wamng'ono uja ali eee. Akumufunsa kuti chachitika nchani. Mwana uja ndikuyankhula zonse chilichonse pete chinatani chinayendera. Basitu. Nde anathawa ku, ku England kuti akapangire crime ku, ku India. Apeza kuti ku India muja A Gurpreet aja asanagwidwe anatha ananyamuka amathawa kuti akakwere ndege azibwerera ku, ku Dubai anawagwirira pa airport. A Gurpreet-wo achita sentence apatsa life sentence. Pamene a Ramandeep asanduka the first British woman to be sentenced to death ku India. Anchita sentence to death and afuna atamunyonga angodikira tsiku loti amunyonge. Nde look at that akanatha kungompanga divorce nkhani yatha koma akusiya ana amasiye ana kuti legacy yawo yoopsa basi adziti amayi anga anapha abambo anga kenako amayi angawo ananyongedwa zoopsa zokhazokha zinthu zachabechabe zomwe anthu- chomwe anthu amapangira zinthu zina munthu suzachimvesesa ayi kunena kuti Panali ma solutions ambirimbiri why not lero sikumangokhala kuti pa banja pako ndi amuna ako sanakulakwire kalikonse choyamba kuzemberana ndi nzawo ndi chani you know zinthu zambirimbiri zachabe chabe koma mapeto ake akusiya anawo ndi mazunzo a moyo wawo wonse ndiye ya lero yathera pamenepo zikomo kwambiri tichezaso